Sraith físeán atá ag dul ar ais ar an chéad chaibidil i Téacs agus Trialacha 2, An tAilgéabar 1. So an chéad cheist anseo is conas slonn a shimpliú. Agus táimid chun féachaint air seo ar Cuid I ar dtús. So tá haon, dó, trí, ceathair, cúig, sé. téarma difriúil againn. Tá fhios againn gur téarmaí difriúla iad de bharr go bhfuil siad scartha leis an móide, móide, lúide anseo, móide agus an lúide ansin. OK. So, chun iad a shimpliú, caithfimid na téarmaí cosúla a chur le chéile. So, tá ceathair é anseo, tá lúide dó é ansin. Níl aon téarma eile ann le a's ann. Okay, so ceathair é lúide dó é sin dó é. Ansin, sé bí, móide bí. So sin seacht bí. Agus ná déan dearúd gurb é bí, tá sé sin ag seasamh do haon bí. So má tá sé bí, móide haon bí againn, tá seacht bí againn. Okay? Is féidir leat é a scríobh mar haon bí, nó is féidir leat a scríobh just mar bí. Sa tslí céanna, lúide bí, seasann sé do lúide haon bí. Ná déan dearúd air sin, it's an-tábhachtach. Bíonn siad ag teacht suas uh, go rialta. Okay, agus an rud deireanach, an tairiseach, sin an uimhir in aonar. So we have móide sé, lúide trí, sin móide trí. Ok, agus anois ag féachaint anseo, níl aon téarma eile cosúla, nó cosúla gur féidir linn a chur le chéile. 2A móide 7B, ní féidir liom iad a shuimiú, tá sé cosúil le, you know, 2, dhá apple, má tá tú ag caint mar gheall ar A, agus 7 banana, ní féidir leat iad a chur le chéile. ok agus a rá go bhfuil naoi banana agat ní dhéanann sé ciall caithfimid just ag rá gurb é sin an rud atá againn so sin deireadh leis sin. Ok sampla dó sa tslí céanna um, ag caint mar gheall ar na téarmaí cosúla seo now tá x-anna anseo agus tá x-anna ansin ach tá na x-anna anseo cearnaithe agus tá an X, tá an X anseo i gcumhacht a 1, ok? So, sa tslí céanna a bhí againn anseo, X gan aon rud ann, tá sé sin ag rá just tá X i gcumhacht a 1. So, is féidir liom é sin a chur isteach anseo agus an rud céanna ansin, chun a bheith soiléir. Tá sé cosúil le rá 4, sin móide 4, but ní scríobhaimid an 4 de ghnáth. So, X, seasann sé le haghaidh X i gcumhacht a 1. but just de ghnáth ní scríobhaimid é. So ní féidir liom X cearnaithe a shuimiú le X. Ní féidir liom ach X cearnaithe a shuimiú le X cearnaithe eile. So we have dó X cearnaithe, lúide haon X cearnaithe arís, X, sin X i gcumhacht a haon, lúide X, sin cothrom le lúide haon X. Ok, so más maith leat é sin a bheith agat, lúide X cearnaithe is lúide haon X cearnaithe, ba cheart dom a rá. So más maith leat an haon a chur isteach ansin, seans maith go déanfaidh sé cabhair duit. So, dó X cearnaithe, lúide haon X cearnaithe, sin haon X cearnaithe. Is féidir leat haon X cearnaithe a scríobh, is féidir leat just X cearnaithe a scríobh.

cuir é san áireamhán nó déan é i do cheann, sin lúide 8 so lúide 5 X lúide 3 X sin lúide 8 X so sin an rud atá againn ansin. Agus mar is gnáth, lúide 7 an tairiseach móide 3 so sin lúide 4 so is féidir leat é sin a fhágáil nó is féidir leat just scríobh X cearnaithe ina aonar gan an haon agus tá sé sin ceart go leor. So sin an freagra. Níl aon téarma eile gur féidir liom a shimpliú.